igbo bụ igbo ekene m ụnụ ekene ka anyị yọrịa na egwu ọdịnala ọ bụ ọzọemena nsugbe ya bụ onye na-eti mgbada na mgbede ekene dịrị eke ụwa onye mere ka ụbọsị taa bụ oye maala anyị mma a na-ekene chukwu na-ekene eke ya bụ chukwu bụ eke ya bụ eke bụ chukwu na nke o melụ na nke ọ ka ya eme eme dịrịkwa na-aga n'iru na-enweghị mgbanwe ekene dịlị olisa onye ike naanị ya dị n'aka ya na-adịghị onye ọzọ ayọlịa na egwu ọdịnala egwu chukwu egwu ndị mbụ na ndị egede o wutara na ụmụnne m ndị niile bụ ndị kwudoro n'ọdịnala anyị arapụsigo ụwa taa naba mmụọ ọ bụ eziokwu mmadụ bịara ụwa ga-ana ana anyị ga-ala ofu ụbọsị ife anyị bịara bụ afịa ka anyị na-azụ ka anyị mee ya ka ọ dị mma ụbọsị ruo anyị arapụ ya laba ọzọemena nsugbe obi n'elu obi n'ala nara mkpụrụ obi gị na ndokwa i mee nke ọma tozuo oke na ịnọnyere ndị bụ chi ka ị nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ ọ bụ na i mere nke ọma asị m mgbe ị ga-alọghachi ụwa n'alịla ụwa i jetọpụ ozi niile i jefọrọ n'ụwa mbụ ka okporo ụzọ bụọrọ gị ije awele ka alịla ụwa bụrụ alịla ọma ugbu a na mgbe ebighị ebi ya gazie ngwa ka anyị gaa nụ n'ife anyị jiri bịa maka a sị na ma a mara akpa akpa a rarụọ n'ute ife dị mma ka a na-ekiri ekiri ụbọsị tata bụ oye na-ekene m chukwu wee na-ekene anyanwụ na eze elu na-ekene ọnwa na-ekene kpakpando na-ekene ikuku na-ekene mgbọrọgwụ bụ mgbọrọgwụ sịa ya deme na nke o melụ deme nke ọ ya eme eme kene ife a fụrụ anya kene ife na-afụrọ anya ndị mere ka ụwa dị mma ndị mere ka ụwa dị ụtọ ọ bụrọ mebiri ụwa emebi kama ọ bụ anyị bụ mmadụ e kere eke jidere ụwa tie ụwa faka mana ife kere ụwa mere ụwa ka ọ dị ụtọ dị mma dị ọgọ dị ebube karịsịa ebube n'ihe niile a na-eme n'elu ụwa oke ọchịchọ na oke mpako ka anyị bụ mmadụ ji eje metọkọtara ụwa ka m wee na-asị anyanwụ ekene ọnwa ekene kpakpando ekene igwe ojii na igwe ọcha ekene m ụnụ ikuku abụ ikuku enu ikuku mmiri ekene m ụnụ a sị m ka m na-ekene ụnụ mgbọrọgwụ bụ mgbọrọgwụ dị n'ụnọ na mgbọrọgwụ dị n'ọfịa ekenekwa m ụnụ mgbọrọgwụ osisi the nature ife chukwu ji eme ndụ adị mma ndụ atụlite ife eji edozi ndụ na ndụ ma jigijigi ekenekwe m mgbọrọgwụ kene ife dị mgbọrọgwụ n'ime wee na-ekene ezi gbara ịtọ na-ekene ezi gbara ịnọ na-asị ekene ekene nụ wee kene chi agụ ụwa m chi m jiri bịa ụwa ekene wee kene ndị ichie ndị ọkpụ na ndị egede sị ekene ichie ukwu ichie nta na m kenere ụnụ ndị mere ka anyị dị ndụ ekene dịkwara ụnụ ndị na-enye anyị okuku ume ekene dịkwara ụnụ ndị na-edozi anyị ekene dịkwara ụnụ ndị so eke na-alụ ọgụ maka ọdịmma nke ndụ maka ọ fa bụ ndị a ya-ajụ ajụjụ ngwuru a ma ndụ a ma onye a ekwesịrị igbu ya ụnụ makwa anya ya ụnụ fụkwara nke o mere o si agha ame fa ya-ekpe Fa ya-ebi ana m asị ndị mbụ na ndị egede ichie ukwu ichie nta ndị anyị si n'udo okwu ha wee mara ude Chukwu ekene dịkwara ụnụ deme na nke unu mere deme nke unu ya agarọ m egbu ọtụtụ mgbe n'okwu a maka na ụnụ ma na ife a bụ onyonyo nwere ebe ọ ya-abụọ na ọ sị na o riri nne ma ọma m pụta nwa ife o nwere ebe nkara isi wee banye mana ya ka anyị na-eme kemgbe okwelu mmeta kama na ama na anyị edozie n'etu kwesịrịnụ wee na-asị na ife m chọgodiri ka m mee n'ụbọchị tata bụ ụmụ igbo ife ndị igbo ji ekpe ekpere gịnị bụ ife a ọtụtụ ụmụnne anyị ejiwo ụka dị onwe ha faka ọtụtụ ụmụnne anyị ejiwo aka na-akụ akụ kụchie ntị kụchie akọ na uche ha kụchiri akọ nwezi uche mana akọ adịrọ ya akọ ahụ bụ ihe eji eme uche uche were ghọta uche ahụ ewee ghọta ihe kwesịrị ka ọ ghọta mana akọ ahụ akụchie ya n'akọ bụrụzie sọ uche na-ejegharị apụta akpọ ya mmadụ mana nke bụ ife mere mmadụ ji bụrụ mmadụ apụwo n'ime ya ụmụnne m ya ka m chọrọ ka anyị kwuo taa gịnị ka igbo ji ekpe ekpere the greatest anointed chaplet ndị igbo ife kasị mkpa ka ndị igbo jide n'aka were na-ekpe ekpere ife ndị igbo kwesịrị ịmalụ nwafọ sị na ya bụ nwafọ igbo nwafọ igbo nwa chukwu ebee ka ife unu ji ekpe ekpere dị gịnị bụ ife a o nwere nke ịma ịmalụ ya amalụ gịnị ka i ji ya eme ị na-emekwe n'ụzọ kwesịrịnụ ọtụtụ fọtọkọcha ana metọkọcha ana ọ pụata o metọkọcha ala be nne ọ pụata sị gị na ya ji chaplet igbo ekpe ekpere it is obvious n'olu oyibo ọ gbara gbadagbada n'anya igbo ee ị nwere ike iji ihe ọbụla masịrị gị ji ekpebe ekpere nsogbu adọrọ nke ọ sọrọ gị mebe were ya ekpee were ya yọọ were ya bụọ were ya tikuo chukwu nsogbu adọrọ mana mara mara na o nwere iwu ndị mbụ na eke ụwa debere na o metere ga-eji na isi buru ife ahụ ị na-emetụ aka n'ala na arụ niile i mere mgbe ị na-emetụ ya aka sị na i ji ekpe ekpere ka mmụọ enu na mmụọ ana na-agụkọ na-edebe mmụọ na mmụọ mgbọsị a na-agụju ụlọ na egede ya o kunie tie gị barakataba and o tibe gị ị ma nchighata azụ o tibe gị ị ma nwe ife ọ gịnị dị ife a mbụ na mbụ nke a bụ nzu ọ bụ efere ọcha nzu m ka m ji n'aka na ebe a ife a na-akpọ nzu gịnị bụ nzu nzu na-egosi ịfụnanya adịmọcha ịdị n'otu na obi sarịsarị nke gosiri na onye ọbụla bụ nwa afọ nke chukwu nke pụtara ikpe ekpere ụtụtụ mbụ ga-ejigodo ịfụnanya wee pụta n'iru eke ụwa ị ga-eji adịmọcha wee pụta n'iru eke ị ga-eji ịdị n'otu wee pụta n'iru eke wezie werezie obi sarịsarị were wụkwasa ya na ekpere gị niile ahụ chukwu na eke eke kere enu kee ana chukwu bụ eke na ana dị nsọ ana nke ụwa e were nara ekpere gị niile agọzie e wee nara ekpere gị niile atụbe ya ugo mee ya etu kwesịrị ka ọ dị mee ya etu kwesịrị ka ọ dị ụtọ chukwu eke ụwa na ndị nsọ na ndị ichie ndị mmụọ ọma ndị niile o ji arụ ọrụ ndị o jiri tọọ ntọala nke ụwa gboo gboo mmụọ niile dị nsọ na-abụrọ omegide nke mmadụ kama na ọ bụ ọdịmma nke ndụ fa ewere pụta ife nara gị ekpere pụta ife guzo na ekpere gị ị na-ekpe ya na-ekwu ya ọ na-aga dịka chukwu siri debe dịka eke ụwa siri debe ya ọ bụrụ ife a tọrọ ntọ were mee o nwere mgbe ị ga-emechi ya surely ya dịka e kwuru n'olu oyibo n'ụka ndị mbịarambịa ife a bụ okwu ndị nna nna anyị fa tọbara gboo gboo okwu nna tọgbọrọ nwa nne tọgbọrọ nwa ọ bụ ya ka ndị mbịarambịa bugharịrị jee detuo n'akwụkwọ fa were ya na-ekwu okwu na-emezi ka a ga-asị na ọ ha nwe anyị nwa bụ ndị nwe okwu a bụrụzie makakwu mụrụzie makakwu zunaba na-ezuzugharị gịnị bụ okwu a surely the goodness and mercy of my prayer will bless you ụdị ọdịmma nke ekpere gị na obi sarịsarị gị na ịhụnanya gị ji ekpe nya bụ ekpere ahụ ga-eme gịnị ga-agọzi gị ọ ga-edebe gị n'ọnọdụ ọma chigidere gị n'ogologo ndụ niile ebe ị kwụbara aka gị ọtọ na-amapụrụ ụwa nzu na-amapụrụ ala nzu na-amapụrụ eke nzu the nature n'olu oyibo ọ bụ nzu riva nke a ka a na-akpọ oke nzu nwee nke a na-akpọ nwunye nzu ejirọ m ya ebe a mana oke nzu na-egosi oke ife ọma nwunye nzu na-egosi mmiri ọma nke ndụ fa niile dịcha mma iji na-eme ekpele ụtụtụ mana ịpatabe nwa afọ igbo fụ ebe ọ tụrụ nzu n'ala ọnụma agbaka iwe adị ajụọ gị gịnị ka ị na-eme ị na-afọtọkọ ana why are you saying this kedu ife i ji ekwu ụdị okwu a ka eji emetụ oyibo ọnụ ọbụla ọ bụrụgo normal dịka ọnụ maka na anyị ji agbụrụ anyị tụfuo n'azụ werezi oyibo yiri ka uwe ọ gụnụ kpatara anyị ji ekwu kwesịrị ekwesị nwafọ igbo pụtara ụla welu nzu mapụ n'ala ị ya-amapụ ya n'ala welu nzu gbara ibe n'ala na-asị chukwu ekene dịkwara gị ụtụtụ maa mma ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma na ndị a fụrụ anya na ndị afụrọ anya ekenekwa m unu ya chukwu kele eke nara ekene nke a wụ edo i welu ya ị fụ ị fụ na ọ na-acha mmee mmee ka o si acha ọbara ọbara gịnị ka ọ na-egosi edo bụ udo nzu n'ụdụdụ oke edo bụlụ ụdụdụ nwunye maka na ife ji nwaanyị ji anọ n'ụlọ ka ọ na ife niile na-ele ọkụ ka ọ na-ajụ oyi ọ ya ka nwaanyị bụ mmiri ọma nwaanyị bụ mmiri hubatara ụlọ etu a ka edo siri na i were edo tinye were edo gbarịrị sị udo na ori maka nna anyị ụbọchị taa ife na-ele ọkụ chukwu okike chukwu ala nna anyị ya doro anyị eke ụwa ana anyị gbakwasịrị ọkpa na anyị siri bịa ụwa udo udo udo udo udo ori ma anya doo ka ụbọchị malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma ọtụtụ ndị na-apụta na onyonyo unu na-anụ ife a na-akọ n'ọnụ bebere iberibe a na-awụọ nchọtọ nchọ agbachi m onye ọbụla nkịtị ekwubebere m ụdị okwu a taa ka m sị na m ga-apụta ikwu okwu a tata bụ orie ọ bụ orie m ji ka m jiri bịa ụwa abụ nwa a mụrụ mgbọsị orie afịa orie ka m na-azụ and I want to sp- ah ụmụnne m iwe adịna onye ọbụla ọkụ iwe ahụ ele- iwe ahụ elechana ọkụ nnukwu ọ kwa ka ọ ana m achọ ime ka ọtụtụ marụ biko nu ụmụnne m ọ dịbe ndị na-emelụ ndị ife ọ dịbe ndị na-eghelu ndị nne ọ bụrọ ife niile unu na-anụ a na-akọ ebe a ọtụtụ chọrọ ihe eji akọ ka ntị nụ okwute nlọ akọ nlọ achịa okwute nke a akọ nke a achịa ife onye ọbụla chọrọ akọcha nlọ asị ya mee nke onye ọbụla chọrọ ife ọ ya-eme obutebe ego ife ọ ya-eme obute ike na ọbụla ya ka si na ebe a pụta ị marago the foundation the origins of your creativity ị marago origin ebe ị marago the- ị marago ntọala ebe i siri bịa ụwa ị marago etu ị ga-esi na-ekpelu chukwu na-akpọku eke ụwa na-asọpụrụ eke na ala na-asọpụrụ ala na-asọ nsọ ala ka ife dịrị gị mma ọtụtụ na-alụ dibịa mara ya ma ndị niile sị na fa bụ ndị dibịa doctors they- ha mara ife ndị a n'olu oyibo fa mara ya ife achọdebere ha bụ ife a ya-eme ọ gbalụ jeep pụta o bulu na enu a sị ị bata be ya sị na ọ ya lụrụ na enu anya na-alụ nka ị bịazie ka ọbịa ọbịa ịbịa nene ife o nwere ike two hours ị na-eche ka ị nene ihe o sibeghị n'enu be ya rituo n'ala ma ọ bụ nkeji awa- nkeji awa ịtọ nkeji awa ịnọ nkeji awa ise ị na-eche ya ka ọ pụta nya bụ dike ka ọ pụta o sibelu n'enu be ya gbatuo n'ala bịa nenele gị ya ọ pụta apụta nganga dị ya n'ime akarịa o ji ebugodo ụzọ nene ndị bu moto bịa tutu nebe gị bụ oji ọkpa eje aba anya ife niile ahụ ihe niile a bụ ihe na-emebiri ya ihe mana onye na-ama nzu na-ama edo ga-ama na ihe niile dị n'ụwa ra ka chukwu siri kee ya na o nweghị onye ka ibe ya anyị ncha bụ otu nne otu nwa nne otu afọ nne nke ụwa anyị si n'otu aja anyị si n'otu aja ala were bịa ụwa n'otu afọ nne ka anyị siri pụta o nwere onye na-akpa ibe ike ọgaranya ahụ mechaa mepiri a na-eburu nwa ogbenye je ebe a ka e bubakwa ọgaranya wana ọ kwa ụmụ okorobịa wara ili nwa ogbenye ụmụ okorobịa ya-awakwa ili ọgaranya dọnye ọgaranya n'ime ya kedụzi ife ọzọ a na na-akọzi akụkọ ya i welu nzu na edo kpesie ekpere a ị kwesịrị ka anyị bụrụ ndị na-eweta udo ebe ọ bụla anyị nọ na maka na anyị na-emetụ edo aka nzu ịhụnanya adịmọcha ịdị n'otu na obi sarịsarị ekenekwa m ụnụ nke a bụzi ọjị anyị wee kpara ụgbọ ọjị anyị n'aka mgbe ị mechara ya bụ nzu i gburu nzu aka gbuo n'iru gị etu a gburukwa nzu aka gbukwa ya ọzọ anyị na-afụ ndị china na ọtụtụ fim ha fa na-egbu nzu n'iru anyị na-afụ ndị e, e, e, ọcha na ọtụtụ mmemme ha ndị india fa na-egbu ife ahụ ejiri mara ha n'iru ife ọdịnala ha n'iru mana nke anyị anyị gbuo ya n'iru kpeta ekpere na-apụ na-eme ka anyị na-apụ geeti anyị ewere aka fichasị ya mmadụ ya ma jụọ gịnị dị gị n'iru why are you afraid gịnị ka i ji atụ egwu why are you afraid n'olu oyibo i jizi gịnị atụ egwu agbụrụ gị i ji gịnị atụ egwu ife kwesịrị ka ị mara anyị ewere ọjị wee kpọkuo chukwu kere ụwa ọ bụ ife a bụ ojikọ okwu ojikọ mgbọ mkpụrụ agịdị anyị ji agbagbu nnụnụ na-efe n'igwe mkpụrụ agịdị anyị ji agbagbu ajọ mmụọ gbagbuo ajọ mmadụ mkpụrụ agịdị anyị ji agbara okwu dị ngọzi ahụ okwu ọma chineke ahụ okwu debere anyị okwu dị mma okwu ebube gbaje n'ala mmụọ ndị mmụọ ewee were ihe ọma ahụ gbara gịnị gbabatara anyị n'ọhụụ ụnụ na-ekwu ya e kwuru n'akwụkwọ ndị ụka ndị ụka ọbịa bụ christianity na david ji otu mkpụrụ agịrị were gbatuo goliath na ya ebe a ihe niile a na-akọ ọ bụ sentiment story na-ekwu ya ebe a i am a priest ọ mụ bụ the high chief priest of ọdịnala igbo onye kwelu na ọdịnala nke ndị mbụ na ndị egede ọ bụ ọdịnala wepụtara omenala ọdịnala bụ etu eke ụwa debere ife ka ọ dụ ọdịnala bụ ife chukwu kere a ga-eji na-akpọ ya oku na-agwa ya okwu ọdịnala bụ ife ndị mbụ na egede ji ayọ amara n'aka chukwu na-ekele ji ekene eke ekenesịa ya yọwa amara na ngọzi n'aka ya na-ekwu ya ebe a ọ ife a bụ ọdịnala ọ dịbara gboo gboo ife a ka fa ji ekwu okwu a lụje nwaanyị eji ya emeje emume dị mma eji ya emeje udo eji ya emeje ọṅụ eji ya emeje ọdụmma eji o nweghị ife mebere aghara iji ife a wee pụta mee ya ọ chakee this is the truth of life nke a bụ eziokwu nke ndụ anyị gbado ọkpa na ya anyị enwe chi dị mma anyị gbado ọkpa na ya anyị enwe ife anyị gbado ọkpa na ya anyị enwe ngọzi ka anyị si na aghụghọ pụta usoro anyị si akpọ chukwu bụ ndị nna anyị ha si efe eke anyị agbadosienụ ọkpa n'ana ike na ya were ya na-akpọ chukwu chọbagodi eke ka anyị chọta ọdịmma eke ihe ndị a niile anyị na-achọgharị n'ụwa a ee nlọ nlọrọ ee ife eji eme ka ahịa na-aga nka ife ndị a bụ jara ọ sị na mgbe anyị chọtara iru eke kere ụwa chọta iru ndị mbụ na egede n'ịhụnanya na ịdị ọcha na ịdị n'otu n'obi sarịsarị ihe ọma niile nke ụwa ahụ ka a ga-atụkwasara anyị na ihe ndị ahụ kwesị jara ya ihe ndị ahụ bụ mmezi mmerụ dị n'anụ mmerụ dị n'ofe mmerụ dị n'iri mana anyị hapụrụ ihe anyị kwesịrị chọọ na-achọ ihe ọzọ ọ bụ ọdịnala mụtara omenala mgbe mgbe mgbe mbụ na otu o siri kwuru m na ndị ọdịnala gbakọ nzukọ emume anyị na-eme maka ọdịnala anyị a jụzie gị kedu emume ahụ a na-eme a jụrụ fa maka ọdịnala ọ sị na ife a bụ mgbe fa na-eme ife a jụọ fa gịnị ka a na-eme a sị na ihe a bụ mmemme anyị na-eme emume ọdịnala anyị e wee sị okay nya ya bụ emume ndị ala unu na-eme ọ sị ya etinye omenala anyị emume ndị ala anyị na-eme omenala nwere ike e nwere ike imekata omenala sikwazie na ya megharịa ya mebe ihe ọzọ ya ka eji sị na ọdịnala mụtara omenala omenala emekata ya emebezie otu otu a na-abazi na ya e sikwa na ya mepụta ụka omenala mụtazi ụka ụka bịazie na-agatakọzi agatakọ mana nna nwe ife na ntọala ife jiri kwụrụ bụ ọdịnala ọdịnala bụ isi ogidi onye chọrọ ịma ndụ chigha azụ na ọdịnala na agbụrụ nke nna gị agbụrụ nna nna gị agbụrụ eziokwu agbụrụ udo agbụrụ ịfụnanya ọ bụrụ na anyị ga-echigha azụ ebe a nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ezinụlọ ọbụla ị batara ga-abụ alaeze obiọma ezinụlọ ọbụla ị batara ga-agba egwu ọṅụ ebe a nze nọ ebe a ga-amara na ọ bụ nze ada nọ ebe a ga-amara na ọ bụ ada alụtara di ya na ga-amara na ya bụ alụtara di mana ị batazie na ezinụlọ ife na-afịazi ebe niile bụ Holy Ghost fire ụtụtụ a na-ekwu 5 o'clock ọ hịa na room okeke baliga fire fire follow me na room okorie elu nwere ọkụ ala nwere ọkụ elu nwere na room okafọ eze asọbe gị ma anụ anya na room okonkwo taa atụ dị kedụzi nke anyị na-eso mkpụrụ na nkuku naanọ jiri bi ụwa enwekwaghị nke bụ otu nkuku nkuku niile ahụ na-agbazi iche n'iche nwesị ụmụnne m biko ka anyị chigha n'azụ chọọ agbụrụ anyị ọ ga-adịrị anyị ka anyị soro na nzọụkwụ nna anyị ha ji akpọ chukwu na mbụ na eke were ihe chọwa eke kere ụwa anyị ga-achọta ife dị mma there's nothing you ask and they cannot be given unto you o kwesịrị na onye ọbụla bụ nwa ọdịnala pụta ụtụtụ ịdọ nọ n'ebe ị na-anọ amapụ nzu i kuru mmiri kwọpụrụ ife na-afụrụ anya aka kwọpụrụ ha aka ụtụtụ kwọpụrụ ha aka efifie kwọpụrụ fa aka mgbede kwọpụrụ fa aka anyasị kwọcha wezie kwọcha aka nke gị sacha iru kwụcha ọnụ sachasị ọnụ gị niile sachapụ ụra akwụ na uchu nke jere na ọha mmụọ ị sachacha ya kwọcha aka ụtụtụ i wee nọrọ ala na ọ bụrụ na ị ma na abalị ị rarụrụ ụra ị rarụrụ ya na mma ya na ị rarụrụ ụra abalị na-enweghị gị na nwaanyị enwere mmekọ na ozu ka ọ bụ na gị na nwaanyị nwechi mmekọ i kulite ụtụtụ ị wụọ arụ ị wụọ arụ pụta nọrọ ala i were mmiri kwọpụkwara ha aka kwọpụsị aka i wee nọdụ ana wezie wele nzu kwupụrụ mapụrụ ụwa wele edo mapụrụ ife ọma na-afụrụ anya na ndị afụrụ anya i wezie kpalụzie ya bụ mkpụrụ okwu biri okwu na ọgba okwu ya bụ akịdị anyị ji agbagbu ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ were gbagha ụzọ gbanye gbagha ụzọ ihe ọma gbata ndụ na ebe a i werezie gwa chineke okwu ete m tiri ugbu a bụ ihe a ka a na-akpọ ọnwa aka ọkwa ọjị ọnwa aka ọkwa ọjị ọ ndị nze okoro zuru na mmadụ nwa igbo mara ihe nwa igbo nwere akọ na uche na-eji ya ewere ekpe ekpere ụtụtụ wee yọba chineke amara yọchaa amara ahụ dị mma nke ị chọrọ i wezie buru ya bupụrụ eke ụwa na mbụ na egede ị waa ọjị welu nke tọpụrụva ma etụsịta obi ya sị fa jide obi ọjị ka anyị jide obi ndụ fa jide elu ọjị ka anyị nwee ilu okwu ị ghapụrụ ha wezie weluzie nke ọzọ nke ị ya-ata tinye n'ọnụ ọ bụrụ na ya atachi ya ime ntapelụ ka o ruru gị dịka ndị na-aṅụ ọgwụ ndị arụ dị etu ọ dị ị tapelụ ka o ruru gị tụrie nke ọzọ ghapụrụ ha o mezie ndị nọ be gị fa ewelu o nwere nwunye na ụmụ ịkpọrọ ya ụmụ bịa nwunye gị bịa fa ewere ọjị ụmụnne gị bịa i bie fa aka nzu ọ ife a bụ ife jikọrọ ezinụlọ di na nwunye nwanne na nwanne enyi na enyi ikwu n'ibe ọnụ mana agbụrụ niile tata sị na fa bụ ndị na-eme ndị nke chukwu ndị na-eme omenala na-emezi fataka fataka fa na-emezi arụ mpụ chi okike ụwa meere unu ebere ụmụnne m ebe a ka ọ ga-ahadebe nwa bụdị the high chief priest ọdịnala Igbo Ezeana oke osisi ife abada mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke abụọ eze ire nna di m o metere ya buru mụ ijele udo dịkwara ụnụ ekene dịrị ụnụ demene na nke unu mere deme nke unu ya-eme eme ife dị mma gaziere nwoke na nwaanyị ụbọsị tata ụbọsị orie mara anyị mma orie tụtara anyị iruro dị mma orie tụtara anyị iruro ngọzi ya udo dịkwara ụnụ ekene m ụnụ dịka m na-akụzi ugbu a etu a ka m ga-esi na-eme ya mgbọsị orie mgbọsị orie ọbụla ka ụnụ ga na-anụzi olu m orie ka m ga-eji na-apụta enwe m ike gatọ YouTube were tinye ya wee si na YouTube bata Facebook ebe ọ bụla o siri pụta ị nụ ya soro ya n'ụzọ dị mma ọ bụrụ na igwurube na akwụ anyị na-eso ya ya ka anyị jegara bụ isiokwu nọọ ị na-etinyekwu ya n'ọlụ ka ọ baara gị uru o nwee ife gbara gị gharị jụọ onye isi ọdịnala igbo aga m aza gị ya mma akụziri gị ife mere ọtụtụ ndị mmadụ ndị m kụziere ife taa ndị m gwara na etu e ya-esi dị ndụ ji ebi ndụ tata ife adịrị ha mma o nwere ife m chọrọ ime ka ụwa malụta onye eziokwu a na-akpọ ya asị onye eziokwu nne nna fa na-akpọ ya asị fa na-ekwu ebe ọbụla ọ pụtara ọ na-akụta ha n'akụkọ onye anwa ma o mere ma o mehọ mm, batalion na-akọkarị ya etu kwesịrị ka akọ ọ na-azụ na-ama amụma ọtụtụ tata m ga-abụ m fụta a, hei m lechaa fa anya ana m amụ fa amụ n'aja ọ ya ka Je- a- a- a- a- ọka ndị ọbịa sị na jizọs meghere ọnụ sị ndị na-egbu ya na nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na- ha amaghị ihe ha na-eme maka m nechaa ihe ha na-eme tọkọ ana m achị ọchị ọdịnala abụrụ ọdịnala abụrụ ọgwụ ị gwọọ idedu dọba ị gwọọ nke a, dọba ị gwọọ oke ite dọba ị gwọọ nke ọzọ dọba hapụ ihe niile a bụ ebube anya ụmụnne m ka anyị kpataba na ego ọzọ emena nsogbu eze na dibịa hapụ na tọrọ tọrọ na kọpọ na-abazi na thousands thousands gịnị butere ya ọ ka arụ na anarụ n'elu three decking four four decking five five decking ka agba am- agba jeep ma agbaghị ụfọdụ a na-abụ em, ogbuo mma n'elu ọ kwụrụ n'elu ọ sị gị bịa nene otu mmadụ na-aba aba mmadụ sị na ya nwere akọ nwere uche na-abụ otu ebe o ji egbuo mma n'elu ọfalụ ọsị dịka ka ọ bụ ọ gwọtara popo bịara eyi nchọpụ ịghọrọ afịa na ndụ gị ma onye na-eme nya bụ ife ịghọrọ ahịa igbuo mgbada n'ovelụ ọ ya ka ejiri pụta wee ji ekwu iweli ya nwa ja iko mbụba iwere ya na-anakọsị ụmụ mmadụ ego gwụọ nke idebe isi na agwọ idedu ibu igo jeep nke gbapụ igo nke ọzọ gbapụ igo nke ọzọ ife niile abụ n'ụwa ka o biri six feet ka ị ya-aba ma ịgbalụ jeep ma ịgbarọ ya otu ihe ịfụrụ m ma agbaghị achọrọ m ịma m gbakwana achọrọ m ịma ife m dị after ya bụ ka m lụọ ọrụ chi m kpọrọ n'ụwa ụbọchị m na-ana ka ndị mmụọ ọma nke chukwu na ndị nsọ nke nna anyị ha bụọ abụ otito n'isi m udo dịkwara ụnụ ya gaziere na anyị ngwana ka ọ dịla